Seydina Hussein comme a bɛɛ b'a dɔn cogo min na ale ka mawuludu kɛra nin ɲɔgɔnna su de la comme an y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman ala de y'a fɔ qul la as'alukum ne tɛ foyi ɲini aw fɛ alayhi muhamadu ka kiraya kan ajran sara la illal mawaddata fil qurba fo dɔrɔn a ka kira somɔgɔw kanu nin ye setigi ala kumakan de ye n y'o f'i ye k'a walawala kira kisi nɛɛma b'a ma minnu ye nafa sɔrɔ a ka kiraya la u y'a ɲininka an k'an ka mun k'i ye nafa bi ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka kiraya la ni kiraya yɛrɛ faamuna ni e ka faamu ma kɛ silamɛya la an ka seli ye fu ye kiraya yɛrɛ faamu nafa min bɛ kiraya la i bɛ lafiya diɲɛ na yan i bɛ lafiya lahara i muso bɛ to i bolo wali muso bɛ to a tigi bolo i ka bonya ani i ka hɔrɔnya o bɛ to i bolo i ɲɔgɔnna wɛrɛ ka bonya an'a ka hɔrɔnya bɛ to a bolo ni silamɛya faamuna kira cira ni min ye sallallahu alaihi wasallam o la a bɛ ala ka kumakan na kira ci kun na Ala ko kira ma kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mamadu ne ala m'i ci foyi kama foyi ayi fo dɔrɔn n ka dafɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan n ka dafɛnw ka lafiya i ci kun ye nin de ye ne hakili la nin ye kuranɛ aya ye dɛ ɔ ni nin ye kuranɛ aya ye naam ala m'a fɔ silamɛw ka hɛrɛ sɔrɔ Ayi. a m'a fɔ muminiw ka hɛrɛ sɔrɔ Ɔhɔ. a m'a fɔ arabuw ka se- hɛrɛ sɔrɔ ko Naam. n ka dafɛnw Siga t'a la. n ka dafɛnw Ɔhɔ. el alamu haidara ɔ n'an ye alamu lajɛ naam ala ka dafɛn bɛɛ b'o la tiɲɛ a bɛɛ wallahi el alamu tiɲɛ baganw b'a la tiɲɛ fɛn bɛɛ b'a la ɔhɔ o kuma na adamaden bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nin diinɛ in na cogo di minnu k'u t'a la dun minnu ko ala tɛ yen dun minnu k'u dan tɛ kira ka kiraya la dun kuma na an b'a faamu yan ala ka kuma ani ala kira ka kuma sallallahu alaihi wasalam u tɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ si n'u ye ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ min na e m'a kɔrɔ dɔn walima nkalon don ala kira ko di sallallahu alaihi wasalam yahudiyaw ni nasaraw kɛlen k'a ɲininka ko i ko i ye kira i nana ni mun ye a nana sɔrɔ seli bɛ yen a nana sun sɔrɔ yen a nana jagabɔ sɔrɔ ninnu bolo ale nana alikaba sɔrɔ yen a m'o jɔ a m'o jɔ walayi o la kira ko cogo di i cira ni mun ye ala ye mun d'i ma a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq a ko ne madu yɛrɛ de cira ala fɛ ko n ka na jogobaw dilan n ka na jogobaw de sabati dugukolo kan jogo juguya ka ban ne madu ci kun ye nin ye pewu o kuma na ala ka kuma lajɛ ala ko n y'i ci de danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kira yɛrɛ ko ala ye ne ci de n ka na jogoba dilan kuma na an b'a ye an mana bɔ ni silamɛya fan o fan ye ni nin fila tɛ nkalon don pewu nin ye tiɲɛ ye dara si ka seli walahi i sigiɲɔgɔn y'o muso bɔsi a la ɔhɔ silamɛya nafa ye i sigiɲɔgɔn sɔrɔ a la ayi a ma sɔrɔ mɛ i sigiɲɔgɔn ye kafiri ye a ko ala tɛ yen ɔhɔ e y'a muso ye a diyara i ye naamu i ɲɛ bɔra a fɛ Ɔhɔn. i ka diinɛ ko k'a y'o haramuya i kan tiɲɛ i jɛna kafiri muso kɔ silamɛya kama ɔhɔ kafiri ma nafa sɔrɔ a y'a sɔrɔ a ma hɛrɛ sɔrɔ o kuma na ala ko madu ci kun ye diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ ye a ma sabati a bɛ sabati ni mun ye jogo silamɛ jogo o de bɛ ala ka nin kuranɛ aya in sabati silamɛ jogo a ka seli tɛ a ka sun tɛ a ka jaga tɛ a ka hiji tɛ silamɛ jogo de bɛ nin kuranɛ aya in sabati wa ni nin tiɲɛn'i bolo yɔrɔ o yɔrɔ i ni ala jɛɲana ne m'a fɔ dɛ ala de ko ne ma madu ci foyi kama diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ o kuma na n'i ye a ye bi an b'o de fɔ silamɛya jugu ye u k'a faamu silamɛya bɛ hinɛ hali kafiri min ko ala tɛ yen silamɛya bɛ hinɛ a na silamɛya bɛ hinɛ a jugu fin na min ko a b'a fa a ye kira ka hadisaw lajɛ sallallahu alaihi wasallam salim kafirifin dɔ bɔra maka ka na kira nɔfɛ naam ko a bɛn'a faga cogo ɲini ɔhɔ mɛ ala y'a kɛ u y'a dɛrɛ ɔhɔ k'a siri naam k'a fɔ kira ye ko karisa nakun kun ye ko a b'i fa alahu akubar kira bɔra ka na misiri kɔnɔ ka n'a sirilen sɔrɔ ɔhɔ kira y'a filɛ firiri kira k'u ma k'u ye dumuni d'a ma ɔhɔ

uza ni lata la k'a fɔ n b'i fa bi ne yɛrɛ bi sa bi kira ye kuma caman fɔ a ye ɲumanya kumaw na ka sɔrɔ k'u k'a bila a ka taa a bilalen a ko ale tɛ taa bilen dɛ nin mana kɛ diinɛ min ye nin de ye tiɲɛ ye a tuubi cogo filɛ o tuma na n'i y'an sigilen ye bi k'a fɔ an bɛ sedina huseni tɔgɔ fɔ an bɛ hasani tɔgɔ fɔ an bɛ sedina ali tɔgɔ fɔ an bɛ fatima zaharaw tɔgɔ fɔ ni dungɔ tɛ mm, ayi yɛrɛma ko tɛ ala de ko an k'a kɛ sabu ala ko kira ma illal mawaddata fil qurba tuma min u ko kira ma an ka mun k'i ye i ka kiraya y'an nafa i ka kiraya y'an nafa an n'an musow bɛnna an musow kɛra an ta ye u y'an barika ɲini u y'an bonya mamadu mun ka kan ka d'e ma jibirila jiginna ni nin aya in de ye ko a fɔ ko i ti dɔrɔmɛ kelen ɲini i ka kiraya sara la ko nka u k'i somɔgɔw kanu tiɲɛ u k'i somɔgɔw kanu o ka kan u k'i somɔgɔw kanu kuma na ni ala ko a ye ala kira somɔgɔw kanu kanu nacogo ka ca kanu manifeste cogo ka ca bɛɛ n'i ka kanu jira cogo don mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn kanu k'a da de nka a bi dɔn a na ko a b'a fɛ tiɲɛ parce que fɛ de tɛ se ka dogo abada o ye nkalon de ye n'i k'i bɛ kira somɔgɔw fɛ o bɛ dɔn e ka waajuli la a bɛ dɔn i kumakanw na a bɛ dɔn i ka fɔta la n'i ko i b'u fɛ mɛ e b'u fɛ u tɔgɔ ti mɛn e da e b'u fɛ u ka hadisa kelen ti fɔ e b'u fɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ i da ti don o la e b'u fɛ hɛrɛ min fɔr'u ma i t'o fɔ aa o ye fɛ kabakoma ye dɛ kuma na ni ala ko a kana wari di kira ma a ka kiraya la nka a y'a somɔgɔw kanu kuma na bɛɛ n'i ka kanu kɛ cogo don n'a don sera an bɛ silamɛw hakili jigin ko bi ye nin don ye an seko ye dakurunya fila min ye ala ka kumakanw ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakanw na an b'o lase an b'o lase mais mun ye bi ta kɛ salon kɔnɔ an filɛ waati min na ni o ye nin banako in kibaru ye o de y'a kɛ salon kɔnɔ sabu an ye jamajɛrɛ bɛɛ jɔ fɔlɔ yanni ala ka dɛmɛ ka na ala k'an sutura ala k'an kisi an bɛ min fara a kan n ye min fɔ ye sa o ye ala kira de ye min nana ko a b'a faga a y'a bila

dɔ da dɔ kan dɔ kelen filɛ sanfɛ kelen tugulen b'o la ka na o kɔrɔ tɛ fusamantiya ye n'o kun don a ti fɔ kira ma seyidu rusuli ala kira ye kira bɛɛ laban de ye ayi n'i ko i bɛ jate kɛ n'i y'a daminɛ kira fɔlɔ la i n'a jate ka na dɛrɛ fo ka na se kira ma laban na fo a bɛɛ laban laban ani fusaya tɛ kelen ye n bɛ fɛ ka min f'u ye nin cɛ belebele ye parce que ninnu ka sira an bɛ sigi a kan parce que a ka kan ala ko an k'u kanu ala ko an k'u bonya ala kira yɛrɛ ko sola silam n y'a f'u ye a binankɛ ka ko la n'o ye el abbas sedina abbas abbas kun ye kafiri de ye o a sahaba bɛɛ kun ye kafiri de ye n ko kiraya nana de ye minnu y'a faamu joona olu tuubira de ye alors minnu m'a faamu fɔlɔ kira kɛlɛbaa waanew minnu ye ala kira kɛlɛ sallallahu alaihi wasalama ka bamuru ta k'a ka sahabaw faga ka cɛni don a kunna abasi b'a la mais ala y'a kɛ kɛlɛ dɔ la abasi minɛna a minɛna jɔnya la ani kafiri jɔn tɔw ka na n'u ye k'u siri madinɛ ala kira sɔlɔ silama a bɔra ko a bɛ don misiri kɔnɔ a tulo bɛ jɔnw ŋunankan na tellement que u sirilen don juru la naamu kira nana kun bɔ a y'a sɔrɔ ŋunabaa dɔ bɛ yen Ɔhɔ. ale binankɛ abasi don alahu akubaru Mm, kira segira ka na a ka so ɔhɔ a ma se ka da a bɔra ka na gɛlɛyara a ko silamɛw ma naamu a ko walahi n ye n binankɛ ŋunankan mɛn ɔhɔ ne ma lafiya sigi binankɛ min ye bamuru ta ko a b'a faga ni ala ye a da ale ma a sirilen juru la o ŋunankan kira ma se ka lafiya kira ko sahaba ma a ko aw ka kira ma lafiya ko mun kɛra ko n ye n binankɛ ŋunankan mɛn a sirilen don u ko kira ma ko an bɛ mun kɛ a ko a y'u foni a y'u foni cɛkɔrɔ anw bɛ diinɛ min na fo a ɲɛ de ka ɲini fo a ɲɛ de ka ɲini nin ye mɔgɔ n'a jugu ye min bɛ fɛ k'a faga mɛ anw selila damaw de ko an tɛ ɲɔgɔn ye an bɛ taa mun fɔ ala ye n'i y'i yɛrɛ nɛgɛ ala kɔni t'i nɛgɛ ala ɲɛ bɛ dusukun de la ma tukhfi sudur fɛn min dogolen don dusukun kɔnɔ ala ɲɛ b'a la ɔ nin ye ala kira n'a jugu f'i ye n bɛ fɛ k'i faga al abasi kira ko k'u ka u foni u y'u foni alhamdulila tagalen ɲɛfɛ ni abasi in tilala ka tuubi ka kɛ silamɛ ɲuman ye ka kɛ kira kanubaa ye ka k'a defansi tabaa ye abasi mɛ silamɛ silamɛ dɔw tun bɛ yen dɔw tun bɛ yen u tɛ abasi bonya fewu don dɔ la a ɲɛ kumunen nana don kira kan kisi nɛɛma kira ko a kɛra di aa a ko mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen bonya t'u yɔrɔ u t'i bonya ee kira ko n binaakɛ u t'e bonya ko ayi ko i ka kan ka bonya walayi u ka kan k'i bonya i den kama ala kira bɔra ka na salla salam a ko silamɛw ma a ko aw bɛ nin dɔn ko a ko jɔn don ko al abasi ko ne mun don ko i fanicinin don a ko mɔgɔ fanicinin n'i fa bɛɛ ka kan a ko walahi aw tɛ kɛ limaniya jɔn ye abada ka ala sago sɔrɔ n'aw ma ne somɔgɔw bonya n kama n'aw ma n somɔgɔw bonya n kama an ma nin ta siya kitabu la dɛ nin bɛ suna kitabu de la an y'a fɔ a faamuna kuma na ala kira somɔgɔw bonyani an'u kanuni an ma wajibi don o dama tɛ u ka zikirayatu c'est-à-dire u ka tɛmɛnenw o lakalili an b'a ye an bɛ nafa sɔrɔ a la yan parce que a bɛɛ ye jogo de ye a bɛɛ ye jogo ye kira n'a somɔgɔw u ka tariku a bɛɛ ye jogo ye u fa ye seyidina ali de ye asadulahi lawali ali k'a to kufa ani zimi dɔ kɛra ɲɔgɔn na kɔtɛrɛ fɔlɔfɔlɔ n'u bɛ kɛlɛ kɛ ni bamuru ye fɛn korilen dɔ b'u bolo i b'a fɔ tasabara datugu walima daga datugu u b'o de minɛ bolo kelen la ka bamuru minɛ bolo kelen la ni jugu ko a b'i bugɔ u b'o kɔrɔta k'o kɛ ka jugu ka bamuru kunbɛn a bɛ f'o ma ko kɔtɛrɛ bamanankan na Aidara o dɔ de tun bɛ Seydina Ali bolo Ɔhɔ. a ka d'a ye kojugu a tɛ kɛlɛ kɛ n'a tɛ Alahu akubaru Hmm, parce que mɔgɔ ka fɛnw na Ɔhɔ. i yɛrɛ bɛ da fɛn dɔ la ko nin ka ɲi siga t'a la Seydina Ali dalen tun bɛ a ka nin diriu in na Alahu akubaru mɛ Ala y'a kɛ naamu don dɔ la Seydina Ali a bununn'a kɔ a ni ɲɔgɔmɛ bɛ ka ka bɔ yɔrɔ dɔ la a ka nin kɔtɛrɛ in a binna ali ma bɔ a kalama fo a sera so a kɛlen ka jigin ka bɔ ɲɔgɔmɛ kan a y'a ye kɔtɛrɛ in t'a bolo a segira mɛ yann'a ka segin o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ye kɔtɛrɛ ta a nana yɔrɔ bɛɛ lajɛ a m'a ye a nana o kɔfɛ a y'a ye kufa sugufiyɛ la kɔtɛrɛ bɛ zimi dɔ bolo zimi de kɔrɔ ye silamɛw filɛ nin ye silamɛya ye hinɛ de ye silamɛya juguw k'a dɔn adamaden minnu bi bi ka tasuma da mɔgɔw kan ka mɔgɔw faga k'u bɔnɛ u niw na f'u k'a faamu olu ni silamɛya cɛ ka jan a fɔlɔ ye mun ye kira ka kɛlɛ sariti la silamɛya ka kɛlɛ yɛrɛ i binna silamɛya kan silamɛya fana y'a labɛn a bɛna kɛlɛ k'i fɛ fɛn damadɔ de wajibiyalen don kɛlɛkɛden bɛɛ kan n'a tɔgɔ ye silamɛ n'a taara ko a bɛ kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la silamɛya y'a ɲin'a fɛ a kana cɛkɔrɔba fa cɛkɔrɔba tɛ faga ayi a kana muso faga silamɛya kɛlɛ mana gɛlɛya cogo o cogo muso tɛ faga fɔ n'a ni bamuru sɔrɔla kɛnɛ kan a kana denmisɛnnin faga a kana yiri tigɛ ayi a kana alabato yɔrɔ tiɲɛ tiɲɛ hali ni kerecɛnw ka egilizi don a kana a tiɲɛ nin ye silamɛw ka kɛlɛ saritiw de ye nin de bɛ fɔ kɛlɛden bɛɛ ye cɛkɔrɔba ti faga muso ti faga denmisɛnnin ti faga o ko tɛmɛnen kɔ hali alabatola hali kerecɛn minnu ayi kerecɛn yɛrɛ minnu i n'a fɔ u ka sekow n'olu ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la f'u b'u ka sawumatu la alabato yɔrɔ la olu fana ti faga wa u ka batokɛyɔrɔ yɛrɛ ti ci nin ye silamɛya ka kuma de ye k'a fɔ kɛlɛden bɛɛ ye walahi mɛ an bɛ mun ye bi kabako don denmisɛnninw bɛ kantigɛ musow bɛ kantigɛ walahi a silamɛya tɔgɔ bɛ min silamɛyatigi ye min fɔ o de ye nin Allahu akbar. kumana ni min ye dɔ wɛrɛ kɛ min t'o ye Ɔhɔ. ni wahayu wɛrɛ tɛ jigin Naamu. silamɛya juguw k'a dɔn Ɔhɔ. olu bɛ ka ka baara kɛ u hakilila wɛrɛ kan Walahi. mɛ ala tɛ n'o faamuna sɛdina ali ani zimi zimi de kɔrɔ ye arabukan na mɔgɔ minnu ni silamɛw ye kɛlɛ kɛ silamɛw ser'u la i bɛ i bɛ silamɛya ka dannaya n'a ka kabako de ye yan kira sera dugu o dugu la n'a ye dugu minɛ ani sahabaw a t'a fɔ maa si ma diyagoya ko i ka kɛ silamɛ ye ni kira y'o kɛ dɔrɔn o la kuranɛ yɛrɛ n'ale ka kuma bɛ ɲɔgɔn bila o pewu ala ko kuranɛ de kɔnɔ ko la ikraha fi diin karabali tɛ diinɛ na u y'a kɔrɔ yɛlɛmɛ cogo o cogo u ye tafsiri fɛn o fɛn k'a la a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kelen de don ko maa ti diyagoya diinɛ na a m'a fɔ silamɛya la dɛ ko diyagoya mɔgɔ tɛ se ka diyagoya diinɛ de la a se ka kɛ n'i sera mɔgɔ la i ko n'i ma kɛ silamɛ ye n b'i fa a dun dalen tɛ silamɛya la mais a bɛ siran i kana n'a faga a b'i ɲininka silamɛya ye mun ye i b'a fɔ k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah eh, a y'o fɔ kɛ mais est ce que a b'a dusukun na ayi a dalen t'a la i ko a ka wuli ka seli a wulila ka seli sunkalo sera i ko a ka sun a tilenna kɔngɔ na a n'a kɛra silamɛ ye kelen don wa ayi kelen tɛ n ka se banna bamuru bɛ n kɔ kan ni n ma seli u bi n fa ani ne kɛra silamɛ ye kelen don wa o kuma na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam Salim n bɛ ka nin kuma minnu fɔ a kelen tɛ se ka yɛlɛmɛ a tɛ se ka yɛlɛma walahi a bɛ ka ka ta cɛw de nɔ na walahi a ye dara an dalen ma la dɛ ikraha fi din siga t'a la mɔgɔ tɛ se ka jagoya kɛ silamɛ ye Ayi. silamɛya ye dusukun de ye Tiɲɛ. ka da ala la ka sɔn ala ye Walahi. que ça soit kerecɛnya silamɛya fɛn o fɛn f'i ka d'a la de ka jɛn n'a ye tiɲɛ kuma na n'i ye mɔgɔ jagoya Ɔhɔ. a bɛ se k'i labato parce que a sirann'i ɲɛ Walahi. mais est ce que dusukun sɔnna ayi dusukun ma sɔn kuma na maa tɛ se ka jagoya kɛ silamɛ dɛ kira ma maa jagoya kɛ silamɛ nkalon don n'a sɔrɔla kira tun ye mɔgɔw jagoya zimi kun bɛ sɔrɔ yen wa ayi a tɛ sɔrɔ yen
alors zimi kɔrɔ ye di kira sera dugu la a ye dugu minɛ sallallahu alaihi wasallam dugu minɛnen a ko ayiwa silamɛya de b'an bolo ni min bɛ tuubi o ka na tuubi ka kɛ silamɛ ye minnu ko a an kɔni minɛna an ka se banna nka anw tɛ don i ka diinɛ na anw bɛ to an ta la anw bɛ to an ta la kira ko baasi foyi t'a la a ye to a ta la nka an bɛ bɛnkan dɔw ta ɲɔgɔn kan aw ka dugu silamɛya de ka mara kɔnɔ bi silamɛya de b'a siraw dilan silamɛya de bɛ kɔlɔn sen pour que fantanw ka ji sɔrɔ mɔgɔ minnu mago bɛ ji la u ka ji sɔrɔ silamɛya de bɛ dugu in yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔ wɛrɛ kana na bin a kan o tuma na min bɛ yen a t'an kɛlɛ fiyewu wa a bɛ fara an kan fana san o san mɔgɔ kelen ka kan ka nin sara gouvernement ye o bɛ kɛ ka siraw de dilan o de bɛ fara silamɛw ta kan ka kɔlɔnw sen o de bɛ fara silamɛw ta kan ka furakɛli kɛ o tuma na a bɛ fɔ o ma ko a bɛ min sara silamɛw ye a faamuna u tɔɲɔnen tɛ dɛ parce que u bɛɛ bɛ ka balo dugu in de kɔnɔ dugu kɔlɔsili ni dugu dilali o bɛ wajibiya bi dugu mara bɛ minnu bolo o tuma na aw n'anw tɛ diinɛ na an ka sɔrɔw tɛ kelen ye mais n'a ye dɔ sɔrɔ a ye nin hakɛ fana sara an yɛrɛ ye pour que dugu ka ɲɛ bɛɛ ka lafiya o tuma na o de tun bɛ wajibiya mɔgɔ minɛnen ninnu kan u k'o sara mais silamɛw ka tɔɔrɔ tɛ se ka s'u ma ayi kira y'o fɔ ni silamɛ ni layidu talen kɔ n'i ka tɔɔrɔ ser'u ma ko silamɛya dulɔki bɔra e kan na komi mɔgɔ b'i ka dulɔki bɔ k'a dulon cogo malgré kafiriw don mais layidu taara u ni silamɛw cɛ kaban silamɛ o silamɛ layidu hali ni silamɛ kelen de ye layidu d'u ma silamɛ ba kɛmɛ tɛ se k'o silamɛ kelen ka kuma wuli o kɔrɔ ye zimiw minɛnen ka na walima e ko dɔw ma a y'a hakili sigi a ye na an tɛ foyi k'aw la e kelen de y'o fɔ k'a sɔrɔ i m'anw si ɲininka mais n'i nana n'u ye hali ni mɔgɔ fagata b'u la mais déjà silamɛ dɔ ye layidu di ka ban silamɛ bɛɛ bi to o tigi ka kuma kɔfɛ a layidu kana bɔrɔtɔ silamɛya ye layiduko de ye nin ɲɔgɔnna de kɛra ala kira la sallallahu alaihi wasallam kira ye silamɛya jira mɔgɔw la nin don don dɔ la silamɛ dɔw bɔra makan k'u bɛ na madinɛ mais u nakun tun ye ka na fara kira kan parce que kafiriw labɛnnen don makan u bɛ na silamɛw nɔfɛ abu jahali a y'u minɛ a y'u minɛ a ko aw taatɔ don min ko non e bi aw b'anw dɔn anw ye jagokɛlaw ye anw ka affaire ka ca yɔrɔw ɲɛfɛ an taatɔ don madina an ka affaire de ko aw taatɔ tɛ kira dɛmɛ u ko ko ayi ko a tɛna u dɛmɛ ka nin kɛlɛ in kɛ u ko ayi kira ko bon asafurulayi abu jahali ko ni o don a ye taa u nana madinɛ kɛlɛ labɛnnen u yɛrɛ y'u labɛn u nana fɔ ala kira solasalam u minɛna cogo min na ani u sera ka plan kɛ k'u yɛrɛ tila kafiriw la cogo min na aa kira ko nin gɛlɛyara gɛlɛyara k'o ye layidu d'u ma ka ban ko a ti kɛlɛ kɛ ko a ye to silamɛya ka n ko kɔfɛ ni silamɛ ko n ko a bɛ to yen
aw bɛ se k'an dɛmɛ bi kɛlɛ la nka an yafara u ma sabu a ye layidu di kafiri ma ko a ti fara an kan k'u kɛlɛ u kan'a ye kɛlɛkɛyɔrɔ la n'o tɛ tigɛ bɛ kɛ silamɛya la silamɛya bɛɛ bɛn bɛ jogo de ma
an karamɔgɔ a bɛɛ hmm. o tuma na kuma dɔ la e bɛ ne ɲininka ah. ko seli dun mhm. e bɛ ne b'a f'i ye seli yɛrɛ nana de ko a b'an jogo ɲɛ i karamɔgɔ ka kuma tɛ dɛ selitigi ala y'o de fɔ o tuma na e bɛ fɛ ka mun fɔ an balima dɔw bɛ yen hadisa ala kira ka kuma ka gɛlɛn
mais a bɛ faamu yɛrɛ mais ne t'a fɛ o bɛ bɔda ɲini koyi
ala kira ko solasalam

a ye mɔgɔ kelen kelen bɛɛ jɔ a k'u sɛgɛsɛgɛli daminɛ kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko sɛgɛsɛgɛli bi daminɛ mun na mm. ko mɔgɔ ka seli ko a bi daminɛ seli de la mm, mm, ko ni seli ɲɛna baara tɔw bɛ lajɛ ko ni seli ma ɲɛ u b'a fɔ direct janimɛ kɔnɔ alors mais hadisa in ma faamu mɔgɔ caman fɛ a kɔrɔ la u k'o de seli de ka bon k'o de la ala bi fɔlɔ k'o lajɛ tiɲɛ de don mais u ma min faamu docteur i nana yɔrɔ la ko i man kɛnɛ a y'i lajɛ furu a y'a sɔrɔ e ta ye kɔnɔdimi de ye nka ju ye tigadɛgɛ dun ye
docteur ko i ma tigadɛgɛ bila nin fura in ta n'o banna i ka na n k'i lajɛ e taara e ma sɔn ka tigadɛgɛ bila e ma sɔn ka fura ta mais n'i nana visite filanan na docteur bi fɔlɔ k'i ɲininka mun na i ye fura ta wa parce que i nana ko i ma kɛnɛya docteur e ye fura ta wa i ye tigadɛgɛ bila wa parce que n'i ye tigadɛgɛ bila o de bɛ n'i kɛnɛya mais n'i ye fura in ta o bɛ kɔnɔdimi ban mais pour que a kana wuli bilen tigadɛgɛ bila o tuma na n'i nana visite filanan na ko ne ma kɛnɛya docteur b'a fɔ i ye fura in ta tacogo la wa est ce que i ye tigadɛgɛ bila o tuma na n'i m'o bila docteur mago t'a tɔ la o an bɛ mun kɛ bilen n'i ka fura d'i ma i m'a ta n ko i ka min bila i m'o bila e ne bɛ e ka mun consulter e la tuguni ayi taga i yɛrɛ faga foyi tɛ lajɛ walayi o tuma na seli ala y'a di an ma kunfɛ tɛ dɛ k'a d'a kan ko nin b'aw jogo de ɲɛ nin b'aw jogo saniya o dama tɛ hali fɛn haramu a b'o to yen fɛn min kɔnnen don seli b'a bɔ nin bɛɛ la o tuma na kira ko ale cira jogo kama ala ko ale ye kira ci bɛɛ ka lafiya o tuma na fɔlɔ bɛ kɛ mun na lafiya tindi de bɛ lajɛ n'o escalier in ka ɲi ni seli ɲɛnen don dɔrɔn baara tɔ bɛ lajɛ parce que ni seli ɲɛnen don o bɛ jogo dilan o tuma na sisan mun bɛna d'i ma i ye min caman kɛ i hinɛna misikina caman na i kɛra laadiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲumanyaba k'i ka denbaya ye ka ɲumanya kɛ dɛsɛbaatɔ ye o tuma na o fanga bɛna lajɛ mais ala mago t'o la fɔlɔ n'a sɔrɔla jogo man ɲi ni jogo man ɲi kaban i ye mɔgɔw tɔɲɔ i ye mɔgɔw tɔɔrɔ i ye dɔw faga i ye nkalon da dɔw la i ye dabali jugu kɛ dɔ kama o tuma na ɛ e ka seli n'o ma ɲɛ kaban tɔ jumɛn bɛ lajɛ wa seli de bilala bɛɛ ɲɛ ni nin ye seli ma bila a bɛɛ ɲɛ ko seli ka bon a bɛɛ ye dɛ seli bilala a bɛɛ ɲɛ ko seli de ka ko ka gɛlɛn parce que ale de bɛ jogo dilan o tuma na min jogo man ɲi o ka baara tɔ yɛrɛ man ka lajɛ a bɛ faamu o tuma na sidina ali ani nin zimi zimi a y'o kɔrɔ dɔn sisan silamɛya sera mɔgɔ minnu na k'u minɛ u yɛrɛ tɛ silamɛ ye yahudiyaw b'a la kerecɛnw b'a la kafiri yɛrɛ fimanw b'a la o tuma na u ni silamɛw bɛ ka balo ɲɔgɔn kan fana dɔ ka tɔɔrɔ tɛ se dɔ ma ɔ o zimiw in dɔ sidina ali ka nin fɛnkɛ in bununen kɔtɛrɛ bununen sidina ali taara kufa sugufiyɛ la a y'a sɔrɔ kɔtɛrɛ bɛ yahudiya dɔ bolo a bɛ ka k'a feere sidina ali ko yahudiya in ma a ko nin kɔtɛrɛ in ye ne ta ye mhm. yahudiya ko i ta tɛ eh. ee a ko a ko ne halala ye nin ye a mɛnna n bolo n b'a dɔn a ko i ta tɛ ne halala ye nin ye sedina ali ko a ma a ko n bɛ sɛbɛ la a ko n ta ka jugu i ta ye ne ta ye n ta ye tuma na kuma samana min kɛ sedina ali ko a ma ko a bɛ taa n'a ye juge fɛ yen silamɛw ka kiritigɛla i ye ninnu ye nin don sedina ali de ye khalifa ye n'a ko k'i fa ye t'i ye mais a ma kiri tigɛ a yɛrɛ ye ayi a ko mɔgɔ min nomɛnen don an fɛ k'o ka kiri tigɛ ne sedina ali ni yahudiya bɛ taa n'o y'a bila da min na an b'a ko ye alahu akubaru a bɛ dan ye a m'a ka bonya lajɛ ayi ninnu ka histoire ka kan ka fɔ mɔgɔw man ka ɲinɛ kira bɔnnaw kɔ foyi t'u la ni ɲuman tɛ sidina ali ni cɛ belebele in u b'o de fɔ ko ni sedina ali ka bamuru kun tɛ ni an ba Khadija ka nafolo kun tɛ ko diinɛ ntuloma in kun t'i jɔ parce que n'ala bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ sababu de k'a la foyi tɛ k'a yɛrɛ ma ala bɛ na ni sababu de ye ala ka ɲuman k'a ye sedina ali ani yahudiyakɛ nana shurayh alkadi fɛ yen shurayh o kun ye alkadi ye mɔgɔ caman bɛnn'a kan k' a bɛ siran ala ɲɛ laadiri don sedina ali nana mais a bɛ sedina ali ka mara de kɔnɔ sedina ali nana ka n'a fo k'a fɔ ayiwa ne ni yahudiyakɛ nana an ka kadiya ye nin ye an ka kiri ye nin ye shurayh ko a ko a bɛ cɛ min bolo ko a ta don a t'e bolo e ko i ta don a ko yala seere b'i la wa shurayh ko sedina ali ma seere b'i la wa

alijinɛnadenw ka seereya minɛ ka kɔn kira fatuli ɲɛ kira ko el hasan wal hussein seyida shababɛ ahlul janna a ko hasan ni huseini a ko lahara don alijinɛ kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko les jeunes mhm. alijinɛ kɔnɔ ko ninnu de y'u ka kuntigi ye ko kira fatubali y'o fɔ cɛ fila ma k'o ye ninnu

n bɛ nin hadisa in dɔn kira ye nin fɔ nin kamalennin fila ma n b'a kalama n b'a dɔn nka n ti den ka seereya minɛ a fa ye n ti den ka seereya minɛ a fa ye seydina ali ko di a ko o tuma na ne bi seereya

a ko ne bɛ seereya bi k'a fɔ kɔtɛrɛ in ne ta tɛ wa n y'a dɔn fana nin de ta don o tuma na kɔtɛrɛ filɛ nin ye a y'a di suroye ma suroye y'a di seydina ali ma seydina ali ko yahudiyakɛ ma n'i ka jɔzɔrɔ in ye ne yɛrɛ jɛnna nin diriwu in kɔ n ye nin d'i ma
anw kunkolo sɛgɛnnen don seydina ali ko n ye nin fana fara a kan yahudiyakɛ ko o tuma na ne bɛ don nin diinɛ na sa dɛ o yɔrɔ bɛɛ yahudiya tuubira
a y'a lajɛ
jogo ni jogo jogo ni jogo o de bɔra anw ta la pewu pewu a bɛ seli a bɛ si ka seli nafila kɔni ni min sara o bɛ tanu de ee cɛkɔrɔba in a tɛ misiri bila o ɛ musa jan kabini an y'a ye don min na misiri ma seli a kɔ hali a banabaatɔ u b'a sɛnsɛn de ka na misiri la mɛ a denmusow bɛ balo a ka so cogo di
a n'a balimaw bɛ cogo di
a musow b'a bolo cogo di a ka denbaya bi di a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ cogo di commerce la o ti fɔ dɛ ayi da ti don o la cɛkɔrɔba in ti nkalon tigɛ fiyewu o ti fɔ o ti fɔ a ti misiri bila walahi o tuma na fo an k'an janto ninnu de la ka a lajɛ an bɛ se ka ninnu ladege cogo min na su in na ne ma na waajuli yɛrɛ kama ne nana dɔrɔn de ka na dugaw kɛ
sabu ka d'a kan ninnu n ka sigi n'i yera kɛnɛ kan hami min b'i la a jira ala la ala bɛ sɔn ninnu kama ala bɛ sɔn ninnu kama mɛ n'i ko i bɛ kira somɔgɔw fɛ kira somɔgɔw kanu tɛ k'u tɔgɔ fɔ kira somɔgɔw kanu tɛ k'u ka bonya fɔ senali ɲɔgɔn tɛ huseni ɲɔgɔn tɛ hasanu ɲɔgɔn tɛ ala kira ɲɔgɔn tɛ non non non non u ɲɔgɔn tɛ o banna o
e ta ye mun y'a la n'u ɲɔgɔn tɛ e t'u ye o ayi ne hakili b'i ni yɔrɔ de t'a la u ɲɔgɔn tɛ bɛ mun ye e ye u ye mun kɛ ko an k'o kɛ u ye mun fɔ ko an k'o to yen k'o to yen n bɛ kira fɛ n b'a somɔgɔw fɛ a bɛ maa nafa yɔrɔ min na n ye silamɛ ye nin dama don kira ko an ka mun kɛ a ko an ka mun to yen a somɔgɔw ko an ka mun kɛ an ka mun to yen an ye jogo jumɛn y'a somɔgɔw la n'an b'an yɛrɛ dege ni o ye tara an na surunya ala la wa kanu in bɛ dan yan ten n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu ɔ n'o faamuna an tɛna taa yɔrɔ jan seyidina huseyin
cɛ min don a sabalila kojugu a tɔɲɔna dan sagora a kan kira ye huseyini ta de k'a yira mɔgɔw la

siya mɔgɔ ka kuma na ne bɛ n ka dalu bɛɛ na suna de kɔnɔ a tɛ se ka sɔsɔ ayi da tɛ se
suna karamɔgɔba don badu masari badu masari bɛɛ b'a dɔn suna karamɔgɔba don ale de ye nin fɔ a ko seyidina huseyin ko don dɔ la alakira bɛ ka seli misiri kɔnɔ safo la ko sedina huseni nana yɛlɛn a kan kan sujudu la a ten turulen huseni yɛlɛna k'i sigi a kan kan a ko kira kunkolo tora duguma silamɛw mɛnna u kunkolo tɛ ka wuli ɛ n'i ma alahu akibaru mɛn i n'i muɲu o kɔnɔ i b'i muɲu dɛ i tɛ wuli dɛ o tuma na waati dɔ sera min kɛ ɔhɔ kira ye alahu akibaru fɔ naamu silamɛw wulila ɔhɔ seli bannen ɔhɔ a dɔw y'a ɲininka ko wayu kun bɛ jigin wa tari ni tenturu in de janyana ɔhɔ a k'o tɛ dɛ ayi a ko huseni de yɛlɛnna n kan kan ɔhɔ m'a kanu k'a bɔ yen n y'a kɔnɔ ni ala kira ka kanu ye a bɔnnaw a kun bɛ ɲɛnajɛ ni ninnu de ye
alhasan wale husein
mɛ huseini fagara cogo min na
bɛɛ y'a ye n y'a f'i ɲɛna ala kira salalahu alaihi wasalam don dɔ la a muso dɔ sigilen b'a ka da la parce que kira sɛgɛnnen don a donna so kɔnɔ k'a b'a da dɔɔni ka sunɔgɔ a b'a ka da kɔlɔsi pour que mɔgɔ kana don kira kan hmm. muso in b'o la huseini nana huseini ko a bi don min kɛ musokɔrɔba in ye huseini nɛgɛn k'a sogola k'a kana don mais ale yɛrɛ y'i t'o la ka sogola ni baara wɛrɛ ye ka ɲinɛ huseini kɔ huseini donna kira kan sallallahu alaihi wasallam muso in b'a fɔ ala kira muso in b'a fɔ ko ale sigilen ale tulo bɛ hinhinhinhin kan na komi adamaden min bɛ ka kasi a kɔnɔ a bɛ ka ka sigisigi a bɛ kasi a bɛ sigisigi ale tulo bɛ sigisigi kan na ale wulila ka don so kɔnɔ ka na sɔrɔ huseini sigilen bɛ alakira disi kan sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma ko mun bɛ yen aa kira ko foyi tɛ yen a ko nin waati in na jibirila de jiginna naamu ko n k'a dɔn nin den in bɛ faga sigi
nin den in bɛ faga Allahu akbar. ko nin den bɛ faga c'est-à-dire an bɛ f- ninnu ka tariku fɔkun ye mun ye a nafa ye mun ye k'a fɔ sedina huseini ye tɔɔrɔ sɔrɔ Naamu. sedina hasan u y'a empoisonné de wallahi ala kira ye denw jira ko ne bɛ ninnu fɛ ala kɛ maa fɛ min ye ninnu kanu mais yahudiya m'u faga kerecɛn m'u faga bolisɔnna m'u faga sela waanɛw de ye nin den fila bɛɛ faga selilaw de y'u faga mais u ka u ka tɔɔrɔ lakali kun nafa jumɛn b'a la ko ni e yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ to ala kɔ min ka kus'i ye min ye ala bato ka tɛm'i kan ala bɛ min fɛ ka tɛm'i kan o ye tɔɔrɔ sɔrɔ tuma ni e yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ fo i k'a dɔn cɛw de tɛmɛn'i ɲɛ minnu kun ka di ala ye ka tɛm'i kan fo i yɛrɛ ka muɲu ka sabali a daminɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam ala ko kira ma sallallahu alaihi wasallam kuranɛ kɔnɔ a ko ne b'a dɔn kuma dɔw kɛlen bɛ k'i degun u ka kuma dɔw bɛ yen o kɛlen bɛ k'e kira degun nka fo i k'a dɔn dɛ kira si ma tɛmɛ e muhamadu ɲɛ ni nin ɲɔgɔn na n'u ka mɔgɔw m'a tigi nkalontigiya ka kuma jugu bɛɛ fɔ a tigi ma u sabalila fo ni ala ka dɛmɛ nana ko muhamadu yɛrɛ ka sabali n ka dɛmɛ bɛ na mɛ sidina ali o belebele in cɛ min ka bamuru ye silamɛya kogo jɔ kira denmuso cɛ don maa o maa bɔra kira la o bɔra nin cɛ in de la a denmuso sira kan zahara o sidina ali a kɛra cogo di ala kira y'o fɔ a ye don dɔ la kira ka waati labanw na kira y'a wele ka don so kɔnɔ gundo dɔw bɛ yen hmm. o bɛ di dɔw ma o fɛn min bɛ kira fɛ a y'a fɔ sidina ali ye k'a ban pewu pewu a ko nka n bɛ kelen f'i ye nin bonsi sidina ali tun ye bonsibatigi de ye a bonsi tun ka bon a ko ali i ti faga fiye i ti sa fiyewu fo nin bonsi in ka bilen joli la nin kunkolo in joli fo a ka bonsi in bilen sidina ali banana bana juguyara riwaya fila don dɔw ko k'a tun bɛ madinɛ burusi kɔnɔ dugu dɔ de la bana in y'a minɛ a juguyara u ko an k'a ta ka na madinɛ dɔw ko la k'a banana madinɛ yɛrɛ de k'u ko k'u ka dɔkitɛri ɲini a ye a kɛra fila fɛn o fɛn a bɛɛ ye kuma kelen de ye u nana ko sidina ali ma ko ni bana in gɛlɛyara k'o tuma i t'a to an ka dɔkitɛri wele ee a ko a kana siran hmm. a ko nin ti n fa ayi a ko kira ma taa fiyewu fo a ko ne ma ko i ti ala masɔrɔ fiyewu fo nin bonsi in ka bilen kunkolo in joli la sidina ali ti tanga n'a dɔn

kira somɔgɔw ma hɛrɛ sɔrɔ kira kɔfɛ ɲani ni ɲɛgan hali n'i y'u tɔgɔ fɔ i bɛ kɛlɛ sidina ali fɔko fila o b'a sɔrɔ u y'i bɔ silamɛya la hasan ni husɛni tɔgɔ u y'i bɔ silamɛya la zaharaw tɔgɔ u y'i bɔ silamɛya la e nin ye kabako ye mɛ an bi bɔda ye ninnu de la useni fagara cogo min na bɛɛ b'a dɔn hasanu fagara cogo min na bɛɛ b'a dɔn mɛ ala kun tɛ yen wa ala sɔnna ka nin ɲangata di kira somɔgɔw ma kumana n'an ye min sɔrɔ an k'a dɔn ko minnu ka kusa an ye min dar'u kan ala kan'a d'an kan kuma na a bɛ limaniya di a bɛ mɔgɔ sabali ni ala ka latigɛ ye n'a kɛra fantanya ye i bɛ sabali n'a kɛra bana ye i bɛ sabali n'a kɛra lajarabi o lajarabi ye n'i ye kira somɔgɔw lajɛ mun dar'u kan mun kɛr'u la nkalon jumɛn in dar'u la u ye bɛɛ hakili tiɲɛ o y'a sɔrɔ diɲɛ ma dayɛlɛ tan ko sena ali tɛ seli a ye seli bila k'a tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ ye mɛ a faga don a fɔra ko a fagara misiri kɔnɔ min kɛ mɔgɔw ye nimisa daminɛ ko tuma na a tun bɛ seli wa nin nkalonjugu ninnu dara ala kira bɔnnaw de la tan wa fo lahara bɛ ten fo ka taa dugukolo meleke mana n'an ye tɔɔrɔ min sɔrɔ an min an k'a dɔn minnu ka kusa an ye o tɛmɛna olu fɛ mana ne bɛ n jɔ yan su in na sena huseni ka mawuludu la k'a yira silamɛw la nin waati in degunnen don banako la mɛ o n'a ta bɛɛ jama jɛrɛli man ɲi nka nin waatiw man ka tɛmɛ abada fo a ka mɔgɔw bɔ a kalama ko ko dɔ bɛ yen ala yɛrɛ bɛ sɔn ka hinɛ an na kumana toujours banako in mɔgɔw hakili kana wuli mɔgɔw ja kana tigɛ ala tilalen don a ka baara la pewu mɛ a ko an k'a wele a ko an ka sababu fana minɛ khuzu hmm. bil asbabi summa tawakkalu ala allah wallahi na'am a ye sababuw minɛ a ka sɔrɔ k'a sɛmɛ ala la sababu ye mun ye yan hmm. ni dɔkitɛriw ko an k'a kɛ cogo min na an ka jɛn n'a ye an k'a kɛ ten ni dugawu minnu b'an yɛrɛ bolo an k'o jira ala la o kɔfɛ an k'an sɛmɛ setigi la silamɛya tɛ naloma diinɛ ye kodɔn diinɛ de don nin ɲɔgɔnna nana n y'a fɔ a ye siɲɛ caman nin nana kira tɛmɛnenw tile la a nana an ka sahabaw tile la an ka sahababa caman bɛ yen minnu sara nin ɲɔgɔnna taawunaw la u sara u musow sara nin ɲɔgɔnna taawunɛw na mɛ o kɔrɔ tɛ ala t'u fɛ la ala kun y'a latigɛ de k'u bɛ taa nin na kuma na fura jumɛn bɛ nin na sisan dɔkitɛriw ka kumakan labatolen kɔ mɔgɔ minnu k'u ye silamɛw ye k'an jogo lajɛ jɔnni tɔɲɔlen don an fɛ e bɛ ka dabali jugu kɛ ko i bɛ jɛni ta tiɲɛ muso i cɛ janfali jɔ ala yafa deli segin kɔ cɛw i muso janfali jɔ ala wele segin kɔ faamaw a ye fantan tɔɲɔ dabila a ka segin a kɔ a ka fantanw ka hakɛ d'u ma hasidiw a ye hasidiya bɔ dusukun na ala tilala a ka baara la jɔn jɔyɔrɔ tɛ yen kun fura o fura bɛ balawu la nin de don ka tuubi ka segin kɔ ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma ni min tɔɲɔlen don i fɛ munna an b'a ɲini ala fɛ ala kira bɔnna ninnu kama ala k'an ka jamana bɔ an kɛrɛfɛ jamanaw ala k'u kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ala k'an yɛrɛ kisi ka don ani nin balawu cɛ ala ka don ani nin tɔɔrɔ cɛ ala k'an ka jamana lafiya ala ka san caman yira an na ala k'o kɛ ala kira yɛrɛ bonya kama parce que siranko tɛ n bɛ segin a kan siranko tɛ bana nana o bana ma na o kaburu dɔw falen don mɔgɔw bɛ sa de saya bɛ yen de ata alal kawmi amurun la marada lahu hata kadaw wa asibahal kawmi ka an lam yakun saya bɛ na de bana jugu nana bana jugu ma na an bɛ sa ko fɛn dɔ nana mɔgɔw kan fɛn min tɛ se ka kunbɛn dɔkitɛri tɛ se ka kunbɛn dɔkitɛri yɛrɛ ma sa na ko a ye mɔgɔw faga mɔgɔw labanna cogo di k'a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw kun tɛ yen a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw tɛ yen i fa kun bɛ yen o mɛ bi a kɛra i n'a fɔ a tɛ yen i teriw kun bɛ yen i b'i teri dɔw dɔn a kɛra i n'a fɔ u kun tɛ yen wa i yɛrɛ bɛ kɛ ten saya bɛ yen hali ni bana tɛ mɛ ni ala nana ni degun ye an ka ala wele an ka segin an kɔ ladilikan minnu fɔra an k'olu labato salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu e mɔkɛ ee serifu ayiwa ko ka segin baya kan ne hakili la o tilal'o la sa ayiwa n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyali kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala ka yafa an ma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ sɔli ala rasul